Dia dhíbh. Tá fáilte romhaibh go léir isteach. Is mise Treasa agus bím ag obair anseo sa leabharlann agus bíonn áthas an domhain orm nuair a fheicim na leabhair nua i nGaeilge ag teacht isteach anseo. Agus seo leabhar nua a tháinig isteach le déanaí. An teideal atá air ná Geansaí Otto agus is í Sadhbh Devlin a scríobh an leabhar seo agus is í Róisín Hahessy a mhaisigh í. So, is scéal breá simplí an scéal seo agus tá an Ghaeilge éasca go leor ann. the Irish is easy enough in this story, ach is scéal iontach é, it's a beautiful story, agus i ndáiríre roghnaigh mé é mar tá teachtaireacht an-tábhachtach taobh thiar de. there's a very important message behind this little story. Agus an teachtaireacht atá taobh thiar de ná, nuair a bhíonn daoine cneasta cineálta leat, tá sé an-tábhachtach meas a bheith agat ar an gcineáltas sin, that when people are very kind to you, it's very important that you appreciate that kindness. So cad atá sa scéal seo? Bhuel, tá Otto agus a mhamó, there's the little lad Otto and his grandmother. And is duine cneasta cineálta í a mhamó, his granny is a very kind, generous person. Agus bíonn sí ag cniotáil i gcónaí. agus bíonn sí ag cniotáil geansaí do Otto. She's always knitting jumpers for Otto. Ach tá fadhb ann, there's a big problem, in that ní thaitníonn na geansaí seo le Otto ar chor ar bith, Otto doesn't like these jumpers. Agus tá fonn air é sin a rá do Mhamó, and he, he has, well, he's quite determined to let his grandmother know this. So, cad a tharla? Bhuel, tosóimid an scéal. So, bhí beartán cnapánach taga sa phost.

Geansaí gránna eile a bhí ann. Níor thaitin geansaí ar bith a chniotáil Mamó le hOtto. Another ugly jumper that was in this little present. And Otto didn't like these jumpers at all. Agus chniotáil sí a lán dó. She knitted a lot of these jumpers for him, agus féach, na geansaithe go léir, sna dathanna éagsúla. Ach bhí fadhb ann. Agus cad é an fhadhb sin? What was that problem? Bhuel, an fhadhb ná, bhí stíl ag Otto. Otto had style. Faraoir, ba léir dó nach raibh tuairim ag Mamó faoi chúrsaí stíle and unfortunately it was clear to him that Mamó didn't have a clue when it came to the question of style. Dúirt Daidí le hOtto go raibh na geansaithe déanta le grá ag Mamó.

I'll have to put an end to Mamó and all the knitting she does without stop. So, bheartaigh sé glaoch a chur ar a Mhamó, he makes a decision to ring his grandmother. A Mhamó, arsa Otto go diongbháilte, tá ábhar tábhachtach le plé agam leat. I've something very important to discuss with you. A Otto, a stóirín, arsa Mamó go binn. Nach tusa atá cineálta agus glaoch a chur ar do sheanmhamó? Aren't you the kind little lad to call your granny? Nuair a chuala Otto glór grámhar Mhamó, ní fhéadfadh sé bheith dian uirthi. Bhuel, táim ag glaoch toisc, bhuel, go bhfuil mé chun teacht ar cuairt chugat, a Mhamó, ar sé. Anois díreach. So Otto backs down a bit and he tells his granny that he's calling her because He's decided to visit her straight away, Nuair a fheicfidh sí an geansaí neamhfhaiseanta seo orm, tuigfidh Mamó láithreach nach dtagann sé le mo stíl phearsanta, arsa Otto. Ansin, stopfaidh sí den chniotáil.

Tá súil agam nach bhfeicfidh aon duine mé agus an rud seo orm, ar sé leis féin. So, he's hoping that nobody will see him with this terrible jumper on him. Bhí Mamó ar bís go raibh Otto ag teacht ar cuairt. Is lá fuar é, ar sí léi féin. Tá súil agam go mbeidh sé teolaí go leor ar an turas. So there is Granny agus tá, tá, sí ar bís go raibh Otto ag teacht, she is so delighted that Otto is coming to visit her. So féach, tá go leor rud ullmhaithe aici, tá cáca milis agus brioscaí agus tae agus gach saghas rud ullmhaithe aici do Otto. Lá an-fhuar a bhí ann. Shiúl Otto ar feadh píosa fada. Tar éis tamaill ghlac sé sos. Níl an geansaí chomh huafásach sin ar fad, ar sé leis féin. Rinne Mamó go speisialta domsa é. Geansaí deas teolaí do mo stóirín, Otto. Sin a deir sí an t-am go léir.

Agus an bhfuil sibh in ann a fheiceáil cad tá ag tarlú anseo sa phictiúr? Are ye able to see what's happening here in the picture? Tá snáth ón geansaí greamaithe den adhmad. There's a little piece of the thread from the jumper stuck on the wood. So de réir mar a théann Otto ar aghaidh, bhuel, beidh an geansaí ag titim as a chéile.

Ní raibh Otto tagaithe fós agus bhí sneachta anois ann So Granny was getting a little bit worried because ehm Otto hadn't arrived and it was starting to snow Bhí sé ag plúchadh sneachta agus bhí Otto préachta leis an bhfuacht. Mo gheansaí álainn teolaí a bhéic sé.

Otto, a stóirín, arsa Mamó, nach mé atá sásta tú a fheiceáil. Ó a Mhamó, tá fíorbhrón orm, arsa Otto, mhill mé an geansaí álainn teolaí a rinne tú dom. So Granny was delighted to see Otto and Otto was more than delighted to see Granny.

Agus chniotáil tú geansaí nua dom. Mhuise, níor chniotáil. Ach tá, tá sé ag cur sneachta, a Mhamó. Tá a fhios agam, a stóirín, sin é an fáth gur. So, Granny tells him that um she saw this piece of wool in the snow and she picked it up and she started knitting. something for Otto, something new for him, and he says, oh, is, is it a jumper? And she says, well, no. Agus cad tá aici? What does she have? Chniotáil mé cóta duit, agus hata, agus scarf, agus miotóga. Bhí an cóta go hiomlán neamhfhaiseanta. Ní raibh stíl dá laghad ag baint leis an hata.

And as to speak of the mittens, well, Mar sin féin, thuig Otto rud éigin nua anois faoi na héadaí a bhí déanta ag Mamó dó le holann uafásach scríobach scrábach. But the thing was that now Otto had a new understanding about the clothes that his granny had knit for him. with this awful wool. Le fírinne, bhí siad déanta le grá To tell the truth, they were made with love. Agus bíonn an grá i gcónaí i bhfaisean. and love is always in fashion. So sin deireadh an scéil. Sin é an teachtaireacht tábhachtach taobh thiar den scéal. When people are kind and generous to you, it's very important to appreciate that kindness. Nuair a bhíonn daoine cneasta, cineálta leat, tá sé an-tábhachtach meas a bheith agat ar an gcineáltas sin. So sin é.